An balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kibaruya fila b'an bolo ka di aw ma kibaruya fɔlɔ fɔlɔ o ye minnu bɛ yen n'o ye susidariya de b'u bolo n'o ye sɛnkan ye mɛ a ɲinin'u fɛ u ka na n'u ka jamana pasiporo ye ɔ ɛske n'u y'u ka papiye yɛlɛmɛ ka kɛ baara ye u bɛ se ka jigin u ka jamana kɔnɔ wala u tɛ se ka jigin u ka jamana kɔnɔ kumakan fɔlɔfɔlɔ bɛna boli o de kan filanan ye mun ye an balimamuso dɔ y'an wele su la a ko a tun ka d'a ye an k'an da don eh, minnu bɛ yen u nalen o ye hakilila min ta k'u b'a fɛ ka taa o fɔ komisɔn na ka se k'o kɛ papiye ɲini sira ye ko ɛske n'u sera komisɔn na u bɛ se ka o hakilila in falen ka hakilila wɛrɛ ta wa dɔnku an bɛna hakilila filanan boli o kan nin hakilila fila de b'an na an bɛna min fɔ an ka wideyo in kɔnɔna na an b'a daminɛ ni fɔlɔfɔlɔ min ye o de ye ka fɔ ayiwa aw minnu bɛ yen ni susidariya bɛ aw bolo n'o ye sɛnkan ye n kan tɛ azili politiki ma dɛ n kan bɛ susidariya de ma ni susidariya bɛ aw bolo dɔnku ni a y'a yɛlɛma k'a kɛ motifu di lavoro ye aw bɛ se ka jigin aw ka jamana kɔnɔ waati min ka d'a ye aw bɛ bɔ waati min ka d'a ye a tɛ ko Itali fana ka fɔ ko i ka papiye a ye i ka pasiporo sanfɛ k'a fɔ ko i donna mali kɔnɔ wala i donna burukina wala i donna sɛnɛgali wala i donna nin yɔrɔ a mana kɛ jamana o jamana ye u tɛ se ka o ɲininkakali kɛ tuguni parce que e tun bɛ azili kɔnɔ i bɔla i bɔra azili kɔnɔ mɔgɔ min tɛ se ka jigin a ka jamana kɔnɔ o de ye mɔgɔ min banna k'i ka papiye bɔ azili kɔnɔna na se kɔmi ni motifu umanitari b'i bolo i y'i ban ka motifu falen ka kɛ tarawele ka kɛ baara ye se kɔmi ni kasi sipesiyali b'i bolo i y'i ban ka motifu falen ka kɛ baara ye dɔnku se kɔmi ni susidariya fana b'i bolo i y'i ban ka kɔntra deklare i ban ka kɛ baara ye kuwa ɔ aw minnu m'a ka papiye yɛlɛma ka kɛ baara ye a bɛ fɔ aw de ma ko aw kana jigin ka jamana kɔnɔ wa hali minnu yɛrɛ tɛ se ka jigin u ka jamana kɔnɔ n'u ka papiye tɛ motifu de taraweleraba ye san filatigiw t'o la n kan bɛ san duurutigiw de ma sɛnkantigiw sɛnkan fila de don fɔlɔ o ye azili ye an y'a kuma kɛ ka tɛmɛ an tɛna segin a kan filanan o ye susidariya ye an y'a kuma ɲɛfɔ ka tɛmɛ an tɛna segin o kan mɛ n'i y'a ye susidariyatigi ninnu tɛ se ka jigin u ka jamana kɔnɔ parce que aw m'a ka papiye ninnu kɔnfɛriti baara de la n'a y'a kɔnfɛriti baara la ka baara deklare k'a yira k'a fɔ a bɛ baara la dɔnku b'a ka papiye motifu sanse ka bɔ asile kɔnɔ ka kɛ ko i bɛ baara la dɔnku e bɛ se ka jigin ka jamana kɔnɔ en tant que i bɛ baara la i ka papiye y'a yira k'a fɔ i bɛ baara la o tigilamɔgɔw bɛ se ka ye jigin u ka jamana kɔnɔ mɛ minnu bɛ mɔgɔw ba ma an b'a cɛn fɔ dɛ paseke farafin an ye dɔ kɛ ka tubabuw lagosi an ye dɔ kɛ ka fɛn bɛɛ an ye fɛn bɛɛ fɔ tubabu ma yan ne yɛrɛ min fɔ tubabu ma ma ne ma ni mɔgɔ y'a fɔ ma mɛ ni cɛn nana i b'a fɔ de cɛn tɛ badenya cɛn kɔ wala hali n'a b'i yɛrɛ kun i b'a fɔ n'i y'a y'an balima caman bɛ yen cinq ans b'u bolo u t'a fɛ k'a falen k'a kɛ motif de travail ye o kɔrɔ ye mun ye parce que b'a ko n'u y'a yɛlɛma k'a kɛ motif de travail ye ko a tɛ kɛ san duuru ka d'u ma k'a bɛ kɛ san fila wala san kelen ka d'u ma olu bɛ ka jɔrɔ o de la n terikɛ e m'a fɔ i ka kegun wa e m'a fɔ i bɛ ko dɔn wa e m'a fɔ e ka dɔnniya ka bon ni tɔw ta ye i bɛ ka tulon k'i yɛrɛ la an balima caman bannen don k'a ka papiye kɔnfɛriti baara la a ka cinq ans u bannen bɛ k'u ka cinq ans kɔnfɛriti baara la a ju ye de ko n'u y'a kɛ sɛn ko n'u y'a kɛ kɔnfɛriti baara la k'a yɛlɛma k'a kɛ baara ye ko o bɛna papiye min d'u ma ko o ka dɔgɔ ko dɔw ye san fila k'o la ko san kelen dɔw ko olu bɛ perefere ka to san duuru la ɔ n terikɛ n'i pereferela ka to san duuru la dɔnku i kana jigin kunna k'a fɔ k'i bɛ se ka jigin i ka jamana kɔnɔ i kɔni san duuru b'i bolo dɛ mɛ tu n'as pas droit de descendre dans ton propre pays ɔ san duuru kɔni b'i bolo mɛ ala y'a kɛ waati waati ni kɔni bɛ taa feere kɛ i bɛ jigin jamana wɛrɛ la ka sɔrɔ ka don i ka jamana kɔnɔ n'i y'a kɔrɔbɔ ka don i ka jamana kɔnɔ ni cinq ans ye n'o ye susidariya ye n'i donna n'a ye n'i nana o b'i ka papiye minɛ i la n'u m'a minɛ i la o bɛ fɛn fila de f'i ɲɛna o ka papiye minɛ u sɔrɔ k'a f'i ɲɛna k'i ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni eh, moti ka na ni kɔntara ye min n'o bɛ se k'i ka papiye kɔnfɛriti baara la a tɛ kɛ asile ye tuguni parce que i ma asile respecte tu n'as pas droit d'avoir d'asile encore itali il faut k'i ka na ni baara de an balima caman bɛ yen farafin don an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ n'an ye dɔ fɔ ɲɛma an ka dɔ fɔ a cɛlakaw fana ma bi m'an bila ka dɔ fɔ tubabuw ma donc bi ta bɛ farafin yɛrɛ de kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ voilà mɔgɔ min bɛ maloya a ma k'a fɔ a ɲɛna ne tɛ parce que n jigi t'a ka diɲɛ fɛn foyi la o kama min ma maloya aw ma n jigi b'aw ka min na o ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ n jigi b'a ka fɛn min na o ye an ka kɛ kelen ye n jigi b'a ka fɛn min na o ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n jigi b'a ka ni min ye o de ye an ka se ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka kibaruya ɲɛnamaw di ɲɔgɔn ma yaasa an bɛ se ka lafiya diɲɛ kɔnɔ ni kibaruya ɲuman ma sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ tɛ lafiya donc anw bɛ k'o fɛɛrɛ de tigɛ an bɛ k'o sira o tu de tigɛ ka sira dayɛlɛ yaasa mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogoya min na an ka logique y'o de o de kama ni tiɲɛ nana an b'a fɔ an t'i mɔgɔ ɲɛda filɛ n'i y'a ye farafinden caman bɛ yen u ka papiye bɛ cinq ans na donc u bannen de don dɔw yɛrɛ bɛ contrat yɛrɛ b'u bolo mais u t'a fɛ ka k'a ye parce que ko n'u y'a k'a ye dɔrɔn ko papiye min bɛ bɔ cinq ans na ka yɛlɛma k'a kɛ un an ye ou bien k'a kɛ deux ans ye donc olu jɔnnen don o la n terikɛ c'est malheureux Les blancs là, ils sont mal impliqués de toi. Tu s'amuses sur ta vie, tu ne s'amuses pas sur la vie des blancs. Voilà. I bɛ ka tulon k'i yɛrɛ la, i tɛ ka tulon kɛ tubabu la. Donc n'i y'a yɛlɛma k'a kɛ baara ye, n terikɛ o waati n'a ka d'i ye jigin i ka jamana kɔnɔ san o san n'a ka d'i ye jigin i ka jamana kɔnɔ kalo o kalo n'a ka d'i ye jigin i ka jamana kɔnɔ don o don n'a ka di n'a ka d'i ye jigin i ka jamana kɔnɔ ɛri o ɛri n'a ka d'i ye jigin i ka jamana kɔnɔ miniti o miniti n'a ka di jigin i ka jamana kɔnɔ senkɔni senkɔni tɔw tiina cɛ wa n'i nana problème tɛ yen parce que i y'i déclarer k'a fɔ i bɛ baara la tu n'as plus de problème ɔ mais n'i ko ko non k'u bɛna san fila min d'i ma o de ka dɔgɔ e ɲɛkɔrɔ donc u bɛ u bɛna san kelen min d'i ma o de ka dɔgɔ e ɲɛkɔrɔ n walahi i bɛ ka tulon k'i ka vie de la i tɛ ka tulon kɛ tɔw ka vie la c'est un conseil que je vous donne aujourd'hui a ye réfléchir a kan n'an ye dɔ fɔ tɔw ma an ka dɔ fɔ farafin fana ma parce que cɛ an da ni turuko de don n'a sera hali ne yɛrɛ ma don min na n bɛ tiɲɛ fɔ n yɛrɛ ye kuma tɛ mɔgɔ ma voilà on n'a qu'à se respecter mais an k'a kɛ ni jɛlenya ye quoi an ka ɲɔgɔn bonya adamadenya y'o de fɔ an mɔkɛw n'an mɔmusow n'an baw n'an faw y'an kalan adamadenya bonya siraw kɛcogo la mais ni tiɲɛ nana a y'a fɔ a fɔli n'a ma hɛrɛ se mɔgɔ ma ne hakili la a tɛ se ka tɔɔrɔ se mɔgɔ ma donc c'est pourquoi je vous dis ça ce matin donc n'an bɔla yen filanan yɔrɔ jumɛn an balima minnu bɛ yen n'u ka n'u ye décision min ta c'est comme idée min tun b'u bolo k'a fɔ n'u taara kɔmisɔn na k'u b'a fɛ ka o idée fɔ hakilila fɔ n'o ye k'a fɔ u b'a fɛ ka problème min fɔ problème min b'u ka jamana kɔnɔ ka na Erɔpu yan donc hakilila dɔ bɛ bɛɛ bolo yanni ka taa kɔmisɔn na dɔ ye ɲininkali kɛ an balimamuso yɛrɛ de y'a fɔ n ɲɛna ko n ka a yɔrɔ walawala an balimamuso awa jara bɛɛ yɛrɛ minɛ an b'a fɔ a ko n'an sera ka yɔrɔ fɔ k'a bɛ kɛ sababu ka mɔgɔ caman lafiya an ko ni ala sɔnna an bɛna ka na an da s'a yɔrɔ ma donc maintenant ee aw minnu bɛ yen yɔrɔ mɔgɔ caman bɛ na jamana in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o ye jamana wɛrɛ yɛrɛ ta c'est comme ivoirien bɛ se ka mali ta k'a fɔ ko a bɛna ka problème fɔ ni mali ye parce que guerre bɛ mali kɔnɔ exemple quoi y'a nɔ parce que ni guerre bɛ jamana min kɔnɔ bɛ to u bɛ papier d'o mɔgɔ de ma ka caya parce que olu yɛrɛ de ka tasuma donlen don olu yɛrɛ de ka guerre don olu yɛrɛ de ka complice don olu yɛrɛ de ka janfa de don donc c'est pourquoi u bɛ papier ta k'a di o jamana denw ma ya maliyɛn ye papiye sɔrɔ italiya ni kongo ye kongo kɛlɛ kɛlen kongo gɛrɛ ni maliden caman maliyɛn dɔrɔn tɛ dɛ jamana caman bɛ ne b'a dɔn papiye b'olu bolo yan mɛ olu tɛ congolais ye mɛ o ye papiye sɔrɔ ni kongo ye parce que tɔw de tasuma bila kongo donc o kama olu y'u profite ka papiye ta ni o jamana ninnu ye donc c'est comme mali aussi c'est comme en cote d'ivoire aussi mɔgɔ caman ye nin kɛ parce que u b'a kɛ de pour que ka papiye sɔrɔ mɛ an bɛna ka na ɲɛfɔ a ye pour que a ka comprendre an balimaw aw minnu bɛ yen a ye décision min ta c'est comme ivoirien ka na k'a fɔ k'ale maliyɛn ye parce que gɛrɛ bɛ an y'a kuma fɔ ka tɛmɛ donc maintenant a ye sigi k'i réfléchir a gɛlɛyara bolo a ye sigi ka jateminɛ n'a fɔra ko ale ka taa kuma commission kan k'a fɔ k'ale ye maliyɛn de ye mais est ce que ni ale nana papiye sɔrɔ n'a fɔra k'a ka wuli mali papiye ɲini na a bɛna a sɔrɔli bɛna nɔgɔya bolo wala a tɛ nɔgɔya ɔ donc sariya la a bɛ se k'a ka jamana ta n'a sera commission kɛnɛ kan déjà a y'a déclarer modèle C3 de kɔnɔ parce que papier dɔ bɛ b'a fɔ ma ko modèle C3 o modèle C3 in donc a y'a déclarer o de kɔnɔ k'a fɔ ko ale ye maliyɛn mɛ n'a sera commission na a bɛ se k'a rectifier a bɛ se k'a jira k'a fɔ fili de y'a bila a la ale tɛ maliyɛn ye ale ye ivoirien de ye wala fili de y'a bila a la ale tɛ ivoirien ye ale ye maliyɛn de ye wala c'est comme exemple quoi n'i ye jamana wɛrɛ ta parce que ko guerre de b'o jamana kɔnɔ dɔw y'o idée d'i ma o ma idée jugu d'i ma dɛ mais n'i b'a dɔn a jamana papier sɔrɔli bɛ gɛlɛya bolo a changer i ka nationalité i b'a changer commission ko ko i bɛ se ka nationalité changer n'i taara commission na n'i taara commission na i bɛ se k'i ka nationalité changer k'i ka nationalité yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ di non seulement i bɛ se k'i ka nationalité changer i bɛ se k'i ka région yɛrɛ changer i bɛ se k'i ka cercle changer i bɛ se k'i ka commune changer a yɛrɛ yɛrɛ ye min ye k'o fɔ wa hali n'a y'a sɔrɔ i ye jamana wɛrɛ de ta i bɛ se k'o jamana bila k'i ka jamana yɛrɛ ta wa ni histoire b'i bolo histoire min n'i y'o de fɔ i ka modèle C3 kɔnɔ n'a ka di n'i sera commission i bɛ se k'o bila ka dɔ wɛrɛ ta mɛ i bɛna ni min ye i b'i jilaja ka kɛ preuve ka k'a la i b'i jilaja daliluya ka sɔrɔ a kuma kɔnɔ parce que i ye nin bila ka dɔwɛrɛ min ta n'a daliluya t'i bolo a la a bɛ komi i ye kuma fila fɔla de mɛ n'i bɛna min fɔ ni daliluya b'i bolo a la i bɛna min fɔ ni daliluya b'i bolo a la donc a bɛ bɛn mɔgɔ bɛ se k'i ka fɛn bɛɛ changer commission na komi an y'a fɔ ko siw bɛ se ka falen mɛ an ma kuma eh, eh, argument kan argument ye jumɛn ye c'est comme n'i sera commission na u bɛn'i ɲininka kuma min na i bɛna taa ka taa kuma min fɔ donc c'est comme ne ye problème ne y'a kɛ exemple dɔ ye jumɛn c'est comme ne ko ko sisan donc e tun ye politicien de donc tu étais dans un parti quand tu étais au pays donc i ye i ye problème sɔrɔ ni autorité ye mais e yɛrɛ b'a dɔn kuma tɛ tiɲɛ ye donc n'a y'a sɔrɔ i ye problème de sɔrɔ problème de famille de b'i bolo en vrai dit Donc i bɛ se k'i ka asile bila i bɛ se k'i ka eh, affaire de politique bila ka se k'i ka affaire de famille fɔ ɔ n'a y'a sɔrɔ o dɔrɔn tɛ a ko ka ca parce que an bɛ ka nin kɛ exemple de o n'a ɲɔgɔnna caman quoi c'est à dire bɛɛ de b'i ka secret dɔn bɛɛ n'i ka gindo de dɔn mais a b'a réfléchir a kan a yɛrɛ b'a dɔn gindo min b'a bolo n'a b'a fɛ ka taa fɔ commission na a yɛrɛ b'a dɔn a ma maîtriser ka ɲɛ preuve tɛ aw bolo argument tɛ aw bolo a dun bɛ ka taa commission na minnu bɛna taa aw juger nin u bɛ min dɔn ala jɛra ta jɛra aw t'a dɔn parce que n b'a fɔ a ye ne ka sira kan aw minnu bɛ taa aw bɛ tubabu minnu ye afiriki jamana kɔnɔ ka yaala afiriki kɔnɔ ka yaala o plupart de bɛ na n'olu nana waati min na n tɛ kuma jamana wɛrɛ kan mais n bɛ ka kuma itali de kan parce que n bɛ itali de dɔn voilà n bɛ itali de dɔn o kuma o kama n bɛ ka kuma itali kan donc ministère de territorial bɛ concours dɔ bila a waati ni waati o waati ninnu na a bɛ ɲini mɔgɔ minnu bɛ dɔnniya kɛ kosɛbɛ jamana wɛrɛw kan non seulement afiriki diɲɛ yɛrɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen donc o bɛ concours dɔ dayɛlɛ donc mɔgɔ bɛ se k'a concours participer n yɛrɛ kamaradi dɔ bɛ yan ale yɛrɛ y'a participer a gaɲɛna bi a bɛ baara kɛ commission na Bologna mara la Bologna mara la a bɛ baara kɛ n terimuso wɛrɛ bɛ yen fana ale fana y'a concours kɛ a pasela mais o y'ale nominer ka taa n'a yɔrɔ min na tiɲɛ ka di ala ye n ma yɔrɔ dɔn mais dɔ nin kɔni ale bɛ Bologna mara la donc mun kama parce que ale yɛrɛ ka carrière kɛ la a ye a ye kalan de kɛ logiquement afiriki kan donc o ye question question gosi a kun afiriki kɛcogo la a y'a bɛɛ répondre k'a sɔrɔ a ma se yɛrɛ mais a y'a kalan kɛ eh, fɛngɛ kɔnɔ dictionnaire kɔnɔna na donc a gaɲɛna bon ni e taara ka t'i sigi o kɛrɛfɛ sisan k'e bɛ ka commission kɛ o ɲɛfɛ ɔ ale taara ka kɛ juge ye ko ale ka mɔgɔ ale ka taa mɔgɔ ka commission sɛbɛntiya ka mɔgɔw juger yɛ donc ɔ e taara ka taa e sigi o ɲɛfɛ mɔgɔ min b'e ka jamana dɔn ka tɛmɛ e kan n'e nana ka na fɛn fɔ a ɲɛna fɛn min ni a yɛrɛ b'a dɔn kisɛ tɛ a la a tɛ se ka sɔn a ma o Bon dɔw yɛrɛ fana bɛ yen min gaɲɛna nin n'u y'a nominer a taa yɔrɔ min ne t'a taa yɔrɔ dɔn o kɔnɔ o taa afiriki yɛrɛ yɛrɛ de o bɛ min dɔn hali banjagara la ne ma ni hali dɔn b'o dɔ la banjagara kelen kelen don sigilen bɛ kafe la a ye banjagara esɔri gosisiinɛ ye ne yɛrɛ min y'a feere kɛ ne bɛ ka yɛrɛ ɲini ko nin banjagara ye fila ye wa ye banjagara ye kelen ye ne yɛrɛ bɛ ka yɛrɛ ɲini k' fɔlɔ ni banjagara ye fila in b'a fɛ kɔ dɔw ye ni kelen don ale bɛ min dɔn banjagara la hali isa diko t'o dɔn isa diko ne yɛrɛ terikɛ dɔ a bɛ yan dɔgɔnɔ don ale yɛrɛ t'u dɔn banjagara la k'a sɔrɔ ale ye banjagaraka ye isa diko t'a dɔn donc e bɛ se ka t'e sigi o tigilamɔgɔ ɲɛfɛ cogo di k'e bɛna ka na kuma banjagara histoire kan a kɛrɛfɛ ko a bɛ se ka sɔn i bolo kasamasi n'o ye sɛnɛgali ye a bɛ min dɔn yen sɛnɛgali dɔw bɛ yen olu t'u dɔn kodivuwari buwakɛ a bɛ min dɔn buwakɛ ivoirien dɔw bɛ yen olu t'u dɔn parce que a taala a y'a ɲini k'a ye k'a dɔn donc c'est pourquoi possibilité bɛ aw bolo ka se ka fɛn bɛɛ modifier commission kɔnɔna na possibilité bɛ aw bolo ni a y'a sɔrɔ e jamana wɛrɛ tɛ e yɛrɛ ma don i to jamana mɔgɔ ye a bila i k'i ka jamana ta i k'i dilanja dɔrɔn i ka argumentw di c'est pas que ni gɛrɛ b'i ka jamana kɔnɔ dɔrɔn de bɛ se ka papiye di mɔgɔ ma non ko wɛrɛ bɛ papiye di mɔgɔ ma min ni gɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sira la mais preuve ni argument de don a ko ka ca mais an tɛna an yɛrɛ bila k'a bɛɛ fɔ yan parce que a tɛ bɛɛ sira la an kana ka kɛ sinon a bɛ kɛ i taara u b'a fɔ a ma ko favoreggiamento della clandestinità c'est-à-dire o ye de ka clandestin favori ka se k' u yamaruya ka se ka papiye sɔrɔ donc itali kɔnɔ itali sariya la a tɛ bɛn an ka misali maire dɔ bi o y'a condamné o y'a condamné nin sira de parce que k'a ye nizɛri muso dɔ dɛmɛ a ye muso ye papiye ɲini ka dɛsɛ a ma papiye sɔrɔ mimmo lucano a bɛ riace a bɛ kalabira mara la o y'a condamné yan k' a ye muso dɔ dɛmɛ ka muso in ye papiye ɲini a ma papiye sɔrɔ tellement que denni hinɛ y'a minɛ il était obligé ka k'a ye italien dɔ dɛmɛ k'o k'a furu o y'a furu min kɛ la papiye dila muso ma n'o sira ye o de ɲɛ dɔnnen min kɛ la o ye cɛ condamné donc parce que o ye favoreggiamento de clandestin de ye donc o kɔrɔ b'a jira sariya la a man kan an kana an sigi k'a fɔ an b'a bɛɛ détail can kɛnɛ kan yan n'i y'a kɛ ten i bɛ papiye sɔrɔ n'i y'a kɛ ten i tɛ papiye sɔrɔ a dɔnniyaba tɛ an na mais an t'an yɛrɛ bila a fɔli la fana dɔnni fitinin fitinin de b'an bolo o fitinin jani diɲɛ wala an b'o fɔ cɛ tɛ se ka bɔ a la muso tɛ se ka bɔ a la ayi mais fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye quoi mais fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ n'an yɛrɛ b'a dɔn hali n'an taara tribunal la juge ɲɛfɛ n'an ɲininkala maloya tɛ anw minɛ parce que an ma sonyali kɛ ka se juge ɲɛfɛ an ma an ma mɔgɔ faga ka se juge ɲɛfɛ an ma mɔgɔ tɔɲɔ ka se juge ɲɛfɛ mais an bɛ k'an balima minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye africain denw ni farafin denw ye n'u bɛ dans la difficulté et dans la misère o kama an y'a ɲini sariya fɛ ka papier dilan an yɛrɛ la papier min b'an permettre ka se ka an ka mɔgɔw dɛmɛ u bɛ difficulté ni tɔɔrɔ min kɔnɔ k'o bɔ a kɔnɔ an yɛrɛ kunna wari an'an farikolo n'an ka physique n'an ka moral la k'a sɔrɔ an m'a fɔ mɔgɔ si ma dɔrɔmɛ kelen di anw ma parce que nous sommes africains Nous sommes des fils d'Afrique et nous sommes fiers d'être africains parce que sa la sala dabo de l'Afrique ko n la seli dabu fɛ kɛ a bɛ dabu minnu ye misiri kɔnɔ ani perez na ninnu tɛ dabu ye golo ni dabu ye nin ni nin b'i ka dɔrɔn ni yɛrɛ dɔrɔn a fɔ k'i ba fiki de dɔn ye nin min ta ka bila an ka kunkolo kɔnɔ ni y'an ka filosofi ye o kama an tɛ tiɲɛna ye an fɛn n'an seri minnu bɛ jamana kɔnɔ u bɛ se ka to u bɛ misiri kɔnɔ an bɛ se k'u dɛmɛ munna an t'u dɛmɛ dɛmɛ bɛɛ tɛ komi sanu wari o mais nin kɛnɛ kan an ka foli bɛ kamara ye a silanna polo ye a su la an kama kamara i ni ce ye i ni ce i yɛrɛ ye walayi kamara i ni ce i ɲɔgɔnna caman bɔ belisigi ka na italiya ka segin kɔ t'an wele ce n'est pas que ko an b'u juguya la non mais ni min ye waleɲuman dɔn an ye min y'an waleɲuman dɔn an b'u ka foli kɛ o diyagoya de an t'a kɛ ko parce que k'an mago bɛ fɛn na a bolo dɛ non on n'a pas besoin même un euro pour lui sur lui quoi mais a ye ɲumanya min kɛ a ye hɔrɔnya min kɛ ka n'an ka waleɲuman dɔn foli an yɛrɛ k'an ɲini k'an ye ka kuma an fɛ k'a fɔ an ɲɛna baara min na an k'an cɛsiri a la an b'a fɔ kamara bravo kamara bravo et inchallah quand je retourne de mon voyage ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ belgique n bɛ taa ka taa ɲɛ dɛ ka ni ala sɔnna ma an mago tɛ sanu na an mago tɛ wari la an mago tɛ jaman na an mago bɛ fɛn min na o ye jigi ni hɔrɔnya de ye ni jigi bi n'i ye jigi sɔrɔ ka hɔrɔn sɔrɔ i nɔfɛ i ka kɛlɛ la bɛɛ i ka sunɔgɔ i lafiya la sinon an mago tɛ sanu ni wari la an mago bɛ fɛn min na o ye jigi ni hɔrɔnya de ye bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye n'o kɛra jigi bɛ caya bravo kamara n kɔrɔkɛ dɔ bɛ n b'a fo nin kɛnɛ kan n t'a tɔgɔ fɔ wallahi grand frère de valeur n b'i fo yanni mɔgɔninfin ka ko ɲɛɲini jigi ɲini n'i ye jigi sɔrɔ i lafiya la grand frère de valeur i ka foli bɛ kɛnɛ kan yan i ka foli a bɛ kɛnɛ kan wallahi bilayi n b'i fo depuis mali la n b'i fo depuis bamako grand frère ala k'a to n kɔnɔ grand frère ala kana n k'i ma fitiriwale ye grand frère i ni ce i ka jigi la i ni ce i ka waleɲuman dɔn na i ni ce i yɛrɛ ye walahi je vous remercie pour tout ce que tu fais pour moi pour tout ce que tu as fait pour moi voilà parce que a y'a kɛ ka tɛmɛ hali bi a b'a la bravo grand frère de valeur donc an balimaw sisan an filɛ ka fɛn minnu fɔ aw ye dɛ aw bɛ se k'a ka commission falen a bɛ se ka commission modifier o dɔrɔn tɛ dɛ hali a ka histoirew histoire minnu b'a bolo n'a b'a fɛ k'a fɔ commission na mais a man ɲi a y'a bɛɛ modifier a yɛrɛ yɛrɛ ye min ye a y'o fɔ faux faux min b'a bolo a y'o bila a ye faux in bila a ye faux bila ka originali ta n ye n kali ala la fayida min bɛ n bolo n'i y'a d'a ma n'a y'a wurudi walahi a tɛ bɔ golo kan a b'a preuve sɔrɔ a b'a duwaw bɛ jaabi n'i y'i sigi golo kan kɔlɔsi ta dɔrɔn k'i sigi n'i y'a daminɛ i tɛ b'a wurudi mais n ka cɛ i bɛ ne ka i bɛ fayida i bɛ fayida i b'a duwawu jaabi ye nkalon tɛ o bilahi duwaw bɛ jaabi sira fila de fɛ n'i ma papier sɔrɔ commission na n'i y'a di avocat ma n ye n kali alahu taala la i ka avocat yɛrɛ b'a fɔ i ɲɛna kɛnɛ kan client ne t'inquiète pas moi je vais te donner le papier parce que a y'a ye fɛn min fɔ min b'a jɛ ale yɛrɛ b'o dɔn ka ban mun b'a jɛ avocat b'o dɔn donc c'est facile de te trouver de papier mais n'e taara ka taa fɛn fɔ nkalon ka taa nkalon nkalon fara ɲɔgɔn kan nkalon min ni preuve t'i bolo a la dalilu t'i bolo a la i t'a daminɛ yɔrɔ dɔn i t'a laban yɔrɔ dɔn a tala i t'a cɛmancɛ dɔn ka taa fɔ i kunfɛ ten n'i y'a di avocat ma avocat yɛrɛ kɔnɔ bɛ gan fo a jigi bɛ tigɛ parce que ale yɛrɛ t'a dɔn parce que aw bolo ko fɛn min de don o tɛ itali avocat bɛɛ bɛ baara kɛ ni constitution de ye fɛn u bɛ baara kɛ ni sariya de ye u bɛ sariya de filɛ ka baara kɛ voilà avocat ka baara ye nkalon tigɛ ye tribunal la parce que avocat cɛn fɔlɔ ye cɛn tiɲɛ yɛrɛ tɛ fɔya la parce que avocat ma taa nkalon tigɛ pour ka mɔgɔw dɛmɛ dɔw bɛ bɛ nkalon kan mais o bɛ gagner voilà mun na parce que avocat ye nkalon de tigɛ k'a dɛmɛ o bɛ yen mais n'i ye cɛn fɔ avocat ɲɛna dɛ mɔgɔ min ye cɛn fɔ avocat ɲɛna o tigilamɔgɔ de ka teli ka chance sɔrɔ mais n'i ye nkalon fɔ avocat ɲɛna

donc ala ka faamuya ko ɲuman di anw ma c'était ce que anw tun bɛna nin fɔ parce que an ka ko de don ni an balima minnu y'an wele ka ɲininkaliw kɛ anw na fɛn minnu na a nafa ka bon donc a bɛ kɛ ma diyagoya ye an kan ka temps ta ka video kɛ a kan k'a bila an ka page sanfɛ yaasa mɔgɔw bɛ se k'a lamɛn k'o réfléchir n'a ye a kun ye k'aw de sauver sinon ibrahima est déjà en haut wallahi moi je suis en haut hein waso tɛ dɛ moi je suis déjà en haut wallahi mais n ka cɛsiri de ye n se sanfɛ sinon bilahi ne tun tɛ yen sɔrɔ cɛsiri quatre ans de service personne ne me paye pas quatre ans de service n y'a kɛ italiya dɔrɔmɛ kelen mɔgɔ t'a di ne ma kalo la bɛɛ bɛ se k'o supporter o mɔgɔ ka ca bi min bɛ se k'o supporter ne ni mɔgɔw nana ɲɔgɔn fɛ italiya an ye ji tigɛ ɲɔgɔn fɛ bi ne b'olu mago dilan mais kunu olu tun olu tun bɛ yɛlɛ ne la dɛ u tun bɛ waso u tun bɛ kulo de kɛ ne la mais olu m'a dɔn ne bɛ ka min miiri o mais a dɔw bɛ ka ne wele bi ka ne wale ɲuman dɔn dɔw bɛ ka n wele bi ka n remercier dɔw bɛ ka n wele bi ka n féliciter u ye siɲɛ duuru ni siɲɛ wɔɔrɔ kɛ afiriki n bɛ yan n tɛ taa kuma fasugu bɛɛ bɛ ka f'u fɛ mais ni ala barika la bɛ yen walahi bilahi ni ne ko n bɛ taa afiriki hali chaque quatre mois n bɛ se ka taa wari tɛ n bolo dɛ mais n bɛ taa parce que n b'a dɔn n bɛ se ka taa cogoya min na waso tɛ dɛ mɔgɔninfin i bɛ sɛgɛn fɔlɔ de ka sɔrɔ ka lafiya mɛ n'e ko e tɛ sɛgɛn ko fo e ka to lafiya kɔnɔ ten fo ka taa se saya ma o kɔrɔ b'a yira i ye fɛn fila i ye nafiki ye wa i ye munafiki u ye munafiki ou soit i ye jɔn ye nafiki munafiki i y'o ye ou soit i ye jɔn ye walahi nin fɛn fila i bɛ se n'i sɔnna nin ma diɲɛ kɔnɔ i b'i si kɛ lafiya la fo ka taa se i ka saya ma nafigiya ni munafigiya wala ka kɛ mɔgɔ ka ciden ye ka kɛ mɔgɔ ka balatala ye diɲɛ kɔnɔ ka kɛ mɔgɔ ka tewulila ye diɲɛ kɔnɔ ka kɛ mɔgɔ ka ci sɛriwisikɛlaw ye diɲɛ kɔnɔ ɔ e bɛ se k'i to lafiya la i bɛ wolo lafiya kɔnɔ i bɛ se ka sa k'i to lafiya kɔnɔ mɛ ni mɔgɔ min y'o refise ko n tɛ jɛn n'o ye n b'a fɛ n yɛrɛ de ka kɛ ka ko dɔ kɛ sini n b'a fɛ ka ko dɔ inventer n b'a fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ sini n b'a fɛ ka mɔgɔw kɛta sini ɔ e bɛ ban nafigiya ma i bɛ ban munafigiya ma i bɛ ban jɔnya ma mɛ n'i y'i timinandiya i bɛ ko dɔ ɲɛ sɔrɔ don dɔ ala k'an ta k'o ye ala kan'an kɛ munafiki ye ala kan'an kɛ nafiki ye ala kan'an kɛ jɔn ye awɔ ala kan'an kɛ jɔn ye donc c'était ça que n tun na min fɔ aw ye n balimaw an tɛ kuma ka mɔgɔ bila fili kɔnɔ an b'a ɲini ka mɔgɔ de bɔ degun kɔnɔ n ti ala deli n'a ye fili ye n ka kuma kɔnɔ dɔrɔn n bolo fila bɛ n kɔ aw ye n'a ye fili ye n ka kuma kɔnɔ n bolo fila bɛ n kɔ n ye denmisɛnnin da ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ kuma man nɔgɔ fɛn bɛɛ bɛ a den wolo mɛ kuma de bɛ a ba wolo mɛ an ka faamuya na an bolo de an bɛ ka mɔgɔ de bɔ fili kɔnɔ k'o bila lafiya kɔnɔ nin yɔrɔ in na an b'an ka komite bɛɛ fo itali kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye dusu sɔrɔ ka se ka komite sigi an ka nin mouvement in tɔgɔ la itali dugu o dugu kanu yɛrɛ bolo ma yasa an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ farafinden minnu bɛ o sigida la olu bɛ se ka lafiya an b'a komite bɛɛ fo an tɛ komite ta tɔgɔ ma yan ka dɔ bila a ka can donc an bɛ bɛɛ fo ni yɛrɛ ye an m'a kɛ ko parce que ne bɛna sanu di aw ma an m'a kɛ ko n bɛna jaman di aw ma an m'a kɛ yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna wari di yan wala a bɛna sanu di yan non a y'a kɛ kanu min ma parce que an bɛ liti min na liti an kelen tɛ se a la donc minnu ye dusu sɔrɔ ka courage sɔrɔ ka komite ninnu sigi anw tɔgɔ la hali sini u bɛ baara la an b'a bɛɛ fo itali dugu bɛɛ hali kɔkana ninnu na an bɛ bɛɛ fo an ma mɔgɔ si diyagoya komite sigi la mɛ kanu ni dusu min y'a bila la aw ni ce aw yɛrɛ an ko ten ne mɔgɔ kelen hɛra nafa tɛ a la mɛ jama ka hɛra ye alihamudulila de ye jama ka hɛra an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ kɔnɔ mɛ mɔgɔ kelen ka hɛra nafa tɛ a la n'a ka di n ye bi ne bɛ se ka n da ka sunɔgɔ waati min ka di n ye ka wuli ka tila ka bɛn ni n ka ko ye ka n ka ko gérer ka n ka ko ɲɛnabɔ ka n ka ko ka n ka ko bɛrɛbɛn n yɛrɛ ma mɛ ɛseke o moyen bɛ bɛɛ ye wa ɛseke o posibilite bɛ bɛɛ ye wa ɛseke bɛɛ b'o lafiya fasugu sɔrɔ wa ɛseke bɛɛ b'o posibilite fasugu sɔrɔ wa non ɔn minnu t'a sɔrɔla nin ye u ka u ka fugariya m'a s'u ma u ka dusuntanya m'a s'u ma sansiw tɛ kelen ye ɔ donc maintenant n'anw bɛ se k'olu fana bilasira k'u bɔ dɛgun kɔnɔ k'u bila lafiya kɔnɔ pourquoi pas an t'a an t'a kɛ c'est notre devoir Donc c'est pourquoi an bɛ yan an bɛ to ka nin nin question ninnu nin hakilila ninnu nin information di aw ma pour que aw dalen aw ka sunɔgɔ ka ɲɛ aw ka bila difficulté aw ka aw ka bɔ difficulté kɔnɔ n'aw bɛ sunɔgɔ aw ka sunɔgɔ fo ka gɔrɔntɔ n'aw wulila aw ni nisɔndiya ka wuli parce que o ye jigi dɔ de ye aw bolo Padovakaw an b'aw fo parce que an ka voyage laban kɛla padova sisan an ye voyage laban min kɛ sɛmɛni kɔnɔna na a kɛra padova de ye minnu y'u ka baara bila wala minnu ma tan sɔrɔ k'a sababu kɛ baara an b'aw bɛɛ fo fa tarawele an y'i ka kanu ye kulibali an y'a ka kanu ye an b'aw fo maa maa nana kɛnɛ kan ko parce que a fɔlɔ anw bɛ ka taa nin ko in na u depilasela ka bɔ fo yɔrɔ jan na ka na kɛnɛ kan padova an b'aw bɛɛ fo kanu de y'a se aw ma sinon wari tɛ ne bolo ka di aw ma mɛ aw depilasela ka na k'aw bɛna ɲɛ da n kan ka na fo aw ni ce aw yɛrɛ ye donc c'était ça an bɛ bɔ video kɔnɔ tile hɛrɛ bɛ ala bolo ala ka nɔgɔya ne ni aw ma je vous remercie la vie ou la mort nous vaincrons et nous sommes ici n b'a fɛ don dɔ don sini n b'a fɛ sini aw ka se ka kandida don pereya nɔfɛ itali ka kɛ dɔgɔtɔrɔbaw ye ka minisiriyaw ɲini ka depiteyaw ɲini ka senatɛriyaw ɲini ka mɛriyaw ɲini ka kɛ itali kadiri dɔw ye minnu bɛ se ka kɛ o ye kalan de ye n'a ye kalan kɛ foyi tɛn'a tiɲɛ n'a ye dix ans de résidence sɔrɔ itali sariya ko ko aw bɛ se ka nationalité demande n'a ye nationalité demande donc i bɛ se ka i da don itali politique la i bɛ se k'i da don itali politiki la a ka di cogoya min i b'a kɛ ten il faut comprendre d'abord la langue n'i ye kan mɛn tout est possible donc je vous remercie ala ka waati nataw jira an na la vie ou la mort nous sommes fils de Thomas Sankara et non non seulement fils de Thomas Sankara c'est nous-mêmes de Thomas Sankara c'est nous-mêmes de Thomas Sankara yanni i ka k'a den i bɛ k'a yɛrɛ ye fɔlɔ o la n'i kɛla a yɛrɛ ye a den o b'i bolo ka ban da tɛ dɛ